ọnụ ngwa gwa nna anyị tụba ya ime m ga-ewelu mma betapụ ya ile ọ sị m gbayalụ kedu etụba ya ime nna nkwunu kwunu agwakwa m ga-agwa mbọsị ahụ ị sị ka anyị nyere nwatakịrị enwe aka nje na ive mela nna anyị ive emelụ nwa ọ ga-eme nwa anyị mụrụ n'avọ rapụgodu m ka m kwuo okwu obi ibe Kedu ebe na iwu? ikwula ata anị nya ka ikwukwela mbọsị avụ okwu bụ okwu bụ na ibe enwu nna akalị abụrụ abụrụ ya bụ mkpa m na-eji nna ya akpalie n'ọnwa nsogbu adọ ka etụba ya ime kwuo n'okwu ịtịbala na obodo m nna anyị ọsịnọ nna nna anyị na-ebe ezi nna ya emenyela iwu ya aka kịta kedu etụbala ime kedu nna anyị kedu bie ka anyị jebe nnụ kedu etụbala ime nna anyị ada m sị na etụba gị ime di m gị gwa gwanụ m eziokwu nne m gwanụ m ada gwanụ m eziokwu

kedu ebe m ga-esi gbaghalụ gị i mela alụ ọ na abụrọ m ezigbo nwunye kedu ive na-eme eme na-eme n'ezinụnọ nka na-eme ọlụ gị ha nwafọ ị bụ nwafọ nwa avụ ị tụbala ime bụ nwa na-akpọ gị nna ya imela alụ biko nwunye m gbagharazialị m biko hmm. eh, mma edokwekwe n'ive ive enwe mebila anyị ji edokwu ya biko ọ kwa na ekwensu biko jee n'obu gị ị mala ụdị na i ji wee vụ nne na nna gị n'anya si n'ebe avụ wee gbaghara m biko ayịyọ biko ekwensu ekwensu biko hmm. biko enweghịzi m obi obi nke m nwere enwe ị kụwasịgo ya i tilisigo ya bịa ọ dị ka ị chọ ka m nọla ebe a ngwa m ga-arapụ aka biko biko ekwensu hmm. ị vụ otu o si mee na nwatakịrị m kpọta ka di m je tụbazie ime ọgọ m meziri ga-egbu m adịzi m ka onye ọbịa n'ime ụnọ be m na ama m ife m ga-eme ada jikọta onwe gị ihe kacha mkpa bụ gị nwe ijisi obi gị ike ọ bụ eziokwu na di gị mere ive na-ekwesịrọ ka o mee mana gị ka ọ dịlị ijikweta onwe gị ihe o mere ekwesịrọ onwe gị kacha mkpa kịta ọ bụrụ na nwafọ gwa m na ọ chọrọ ịnụ nwunye ọzọ ekwe m ka m ga-ekwe n'ụnụ enweghịzi m ntụkwasị obi ebe nwafọ nọ ada asị m gị gị jite onwe gị jichie obi gị o kwesịrị ka i lota ọjị nna anyị wara ụbọchị gara aga ọ bụ na ọ bụ otu a ka nwa nwoke ji esi bata n'ime ụlọ unu ada jide onwe gị aka nna anyị ekwuzikwana ife ọzọ biko emekwana ka ala gbaa m nwa nwoke ga-esizi n'aka nwa m ji melụ nwa nwa m na-azụ azụ ọ na di m atụzi ime En- nwa- nna m akwanatago m nna m akwanatago m mba i lozoro maka ụmụ gị ọ bụ onye ji enetele gị anya ọ ga-enete ụmụ ya anya ọ bụ eziokwu mana ọ bụ gị ka ọ bụ ọrụ gị inete ụmụ gị anya o nwere ive ji eme ka ị rapụ ụmụ ị mụrụ ka onye ọzọ zụọrọ gị ị ga-anaghachi be di gị ebe ahụ bụ be gị o nwere onye ji arara ụmụ gị ka a zụọrọ gị ụmụ gị bụ gị bụ onye ji enetebe anya

ị na-edubi ya n'ụlọ nwunye m dị mma ive enwe imel ụmụ nwaanyị ji eme ya dị ngenge nwaanyị dịkwanụ ka gị erirọ nne n'ụwa a ọ ya ka m ji wee tụneche enya wee kpebie kama ọ ji abụ m ji anụ ego igwe ka ọ bụrụ gị ji anụ ya mụ akwado gị ka ị nụrụ ya anabatago m ego igwe nabatakwa ọnọdụ ya ọ dị ka otu chi anyị si chọọ ya mana akụ m alọkọtara nlọ lọta ebe m ji eme ego nwanyị na ị ga-eje ka ị jee nụta ego igwe ọ ụdị ahụ ka iji chi ya nsogbu adịrọ na ọ bụ nwunye di m abụrọzi na ọ bụrọ nwa m ego igwe ka bụkwa nwa m ego achọrọ ili nni ya kedu ive mere amarọ m o nwere ive na-eme ya o nwere ive na-eme ya nna anyị ị na-ekwuzi ka ọ na ị marọ nwaanyị dị ime otu o si adị ya maka anyị je mala ive na-eme Ada, gịnịzi mere ị chọrọ ili nni? na agụụ anaghị agụ m achọrọ m iri nri mba ị ga-eli m chọka nwa i bu n'afọ nwa mba o ngwa gwa m kedu ive ị ga-eli azụ ndụ azụ ndụ ee ụzọamaka nne ị ga-eje n'ubi ka ị jee kụta ịka ee nke dịkwa ọcha dịsị ọfụma o ka ị bịa mere ya ka ọ taa ka mụ eje na-abịa jee gote ive ọ ga-elitu o nwa nwoke

ka m jee kwọọ aka biko jee ka ị kwọọ aka gị onye ka m bụzi onye ka m bụzi olisa dị n'igwe ekene gị nwoke hau hau hau hau nne nnọọ bata o kezi ụzọamaka ọ gara ịmụ egwu ee mm. ngị nwakwanụ agarọ m ike dị n'obi na ala ụlọ nne nne dị anya ee mba ị ga-ejenụ ka ị soro ụmụaka ibe gị mana nne i kwesịrị izu ike nsogbu adịrọ ị vụrụ ive m gụlụ ya ike m dị n'obi ike ada agwụkwanụ m iku ike dị n'obi ngwa jebe jebe nne daalụ ike m ọ na-enwetafe ka ịghọtabelụ m ọ bụrụkwa na m aji ibe n'obi onye m bụ tata bụ gị mere m gị nyere m ike gị nyere m ndụ amarọkwanụ m onye bụ nne m ma ọ bụ nna m naanị gị ka m maara ife ọbụna dị mma dị m n'ime bụ ngịnwa bụ onye wetara ya nye ka iji ọrụ ka ịrapụ m eziokwu na mụ bụ na n'ime nke dị m n'obi maka ofu niine dị ofu niine dị na ihe ndị ọzọ niine si bụ gị lilie emegwuo m ife ife jọlọ njọ karịa ụdị wa melata n'ụwa mana ịma ya lele m ka wee kulu m ka nwa gị Keduzi na ya na-ejiri m alụ m nke ya? Keduzi mama? Ego igwe. Ụdọ afụ nụnụ ji mụ na ya adọbiwo. Ụdọ afụ nụnụ jikọrọ anyị adọbiwo nwere ibe merirelu m kwenyelu gị. Ọ nọ n'ịdị ịwa ka ị nọ wee yọọ ma ọ ga-abụ nụnụ gara aga oge nji kpọta gị. ọdịnoyi dị ya ka imekwala mbụ mgbe ya lụ o mewe ọzọ ego igwe ụdọ ji mụ na ya adọbiwo were oke ezote nwe ya ego igwe rapụ m aka rapụ m aka ọ bụrụ eziokwu ma rapụrụ ya

ịma na unu eburu iwe n'obi obi nwa na-eme abịa nwa dị ebu obi dị ọkụ Ee, ka anyị pụwa ọ bụ na obi eju ya oyi ịnata azụ iri anụ ya ekweta ịnụwo agwazina agwa ndo

nne nne nne ka ive ị chọrọ igbuzi onwe gị eh? nye eri agha si na eke nna na ọ na-ahụ ahụ eri ya ikpuru mmanya mụ nọ kịta adịbụ nri ya dọbara gị na na-evi iliri elu kedụ ịbụ ezuo ive nne na-eme ive nne na-eme na-egbu m egbu amakwurọzi m ife m me-eme nkịtị ọ na-agbasị mụ nchụpụ ọ na-achụpụ mụ amakwurọzi m ife m me-eme ị kwesịrị ịghọta mgbe ụfọdụ ikwu okwu onye anụbela eji okwu ọzọ ọ bụrụ dị wee chi nwee kwenye kọnya bụ eji ekwu eri ozugbo m nwere ụdị ọ na-adị m ka ọnyakwa abụọ anyị nwere nwere ime ive nne aka ghọta hmm. ngwa hichaa anya gị hichaa anya gị ngwa gị ka ya eji ya eme uche m na-akpali m na ọ bụrụ na nne na uche nne ebutuwo ị jekwuru nne mgbeeke ị yọọ ya ka o duga ka yọọ nne ọ ya-ekwetalịlị eji m n'aka na mm. mgbeeke yọọ ya na ọ ya-adị mma mm, ọ bụrụ na m ji n'akarị nne ọ na-emawo duru ka ọ bụ ụmụ lili nwulile ụkwụ ya agụ ya nke oyibo duru ya eme ka ọ kweta dị mma m ma-eje ya agwa ya m ma-eje ya agwa ya mana emechasị ive niile enwe ọ bụrụ na nne akwadolụra n'ike dị n'obi na ọ ya-eje ọgọmalibe o nwerọzi ive m me-eme m ma-akwado okwu lie maka na nne bụ nya bụ ejicha ọgwụ nya na-ekwu ive na-eme m ma-agbagharị ya okwu gwagodu nne mgbeeke gwagodu ya ọ bụ na ive ọ gwaziri gị ị ya-emezi ka ị wee malị ive ị ya-ekwuzi na mgbe ikpeazụ ah. akwazina ngwa nyeta ka ikpele m iri akị na anọ na-akwa akwa ndo nyeta ka ikpele m ka i lie ndị eh? o zuo mm.